ive a na-eme ebe a ive dị ive dị solemn n'olu oyibo ive ive dị asọ dị nne ee ka a na-ekwu ọ bụ ya bụ the significance of ịmacha ee ebido ebe a asọ mmadụ agatakwa na ọtụtụ na-emechi ive a na-eme ee Ọmambala ọrụ unu nyere m akwụkwọ ee ekene m unu your excellency ee gụọ digiri ya na-adị ee ọ dị mma ee okwu atụ egwu over to you ngana so uh, the the holy initiators ga-apụtazi um, Odu Nkata Ukwu Ogbudulu Eze Afọ Juru

mmanụ Enugu mma mmanụ ndị ọzọ mma mmanụ mma mmanụ ọra bịalụ ije mma mmanụ mụọnụ zụọnụ rienụ ibe anyị bịalụ mmanụ bụ ka anyị gụọ ike ebube Enugu Kwonimun ike dị ebube ka anyị gụọ onye arụ na ya bụ ụgbana ka e tere unyi n'arụ wee bido nke bụ ọcha ka ọ chafụ ọ kwa government batagwo anyị wee sị ka anyị bịa ka enu ezu oke Enugu si eme onwezi imecha ka anyị na-eme onwezi gị ọwụwa n'Enugu onwezi ọ anaghị ozi chukwu ọ gbaziela onye the next ezipụrụ ma mgbe onye nke a lụchara the next 40 years o nwere ike ọ bụrụ si na ekwukwere ya bụsa a n'echi ọzọ a sị na ọ dịghị mma o mechiri bịara ka ịgbazu ụbọchị jide n'ihe ahụ ọ bụ ngwa biko nụ nụba anyị ka anyị wụọ na ya ruo onye agba elija ọ dịbe nna gị bara gị kwasị na-agụ onye abachi ya nalụ ọ bụ agha elija chi narị ya ihe o wee na-aga ọfụma Ee, ndị Enugwu ukwu ndị ọz- ndị ọzọ si na ka anyị wuchie gị ọkpa ị na-azụ na na ọ ga-adị gị mma n'ụtụtụ ọ ga-adị gị mma n'ehihie ọ ga-adị gị mma n'abalị ụkwụ i ji aga ife ọma ka ọ ga-adị na-awụ mgbe niile enwe ebe a ji ya dị ịzọrọ anya ọma anya ọma na onye ọzọ aga ọlụrụ ọ ga-adị gị mma ahụ. osi ọbụla bụ ogo na-eme kpọgakpọga ilu apịa ụdị ọnụ nwoke si na ya ra anụ ihe na-egbu nwoke ya egbu ya o mee na nwaanyị ihe na-egbu nwaanyị egbu ya ọ ga-adịrị gị mma ee ị na-ejekwa ị na-efunatara enugwu ife na ọkwa anyị nwa bụ nọmba wan ndị ọzọ ewee na-agazi awesị na adịrị gị mma were aka gị aka eji ebute oyibo ee ihe eji enwetara anyị ihe ọma ihe eji enwetara anyị promoshọn nwetara anyị ife niile nweta ife akụ akụ ife enwe enwe ọ ga-adịlị mma n'ụtụtụ n'ehihie na abalị ka anyị kwuru na mbụ ka anyị na-ekwu abụ n'ụtụtụ n'ehihie na abalị n'egedege iru ibe anyị na-ama gị nzu n'iru ọ ibubo ka ọ onye na-aba ka ya ya eme ala ije mgba eze ike nugwu ise na-elụpụta nzu anyị ma gị n'iru acha ya n'iru ụwa ọsọ nnụnụ na-eme ebe ọbara ọbịa ịga ọ ga-adị gị mma ihe ọma ya mere chineke ebere ebere oriakụ ife anyị kwuru n'isi dị ka anyị kwuru na nke ọ ga-adịlị gị mma na-ekwu ya na-edokwu ya anya anyị na-ele anyị anya n'ụtụtụ na-enye n'ehihie na-enye n'abalị ka ọ nọrọ anyị ọ nọrọ anyị anyị na-etu ome mma ọ ga-adịlị gị mma ee anyị ndị na-arị elu n'ebe ị nọ aka ndị mara ha na-eri ya ọ adị ụkwa ive anyị kwuru na mbụ ọ adịrị mma ụtụtụ na ehihie na abalị ihe ọma ihe ọma ee ka anyị na-ayọ Chukwu na biko ya mezuo ya mee ive anyị na-ayọ ya na ọ bụrụcha nwaanyị o duru anyị ee ka ka ọhịa ọ tara onye ọ sụrụ ka ọ taa ọka dị ya ahụ

onye isi ọzọ ndị ọzọ ọkwa ọlụ unu ziri anyị ka anyị na-alụ odu amachachagova m arụfada ọcha chakalie tụfata acha mbụ wee na-ekwu na kịta n'olu egbe ya karị

daalụ ọ dị ka ya akwụ ọtọ unu bụ na aka nke a pụrụ iche na a na-evu inye ya e nwee ebe ọ na-eje o were ya na-aga a ma na ọ nnukwu mmadụ na-abata ọ dị ka ndị ọzọ ndị Nri maka na ọzọ o chi tata bụ ọzọ Enugwu Ukwu na ụmụ Nri so wetakwu oke nekwanụ amaazị nke ya na nwunye nke m nke m masị ma ọ dị ka va na-agba agba braket ọ maka ya o

anyị ka na-abịakwa na unu ma na unu ma na ndị ọzọ ive ọzọ kwụrụ erike ma atalị dị ya ma ngwu agịrịga dị ma nke a na-agba n'aka ma mgbe a na nke a na-aga n'elu abịa nyakọcha anya onye nwe na-agazi ọ na-aga ije ọgaranya kịta olu nke aka a na-agba ya nke aka andị ọmaka ya daalụ nụ Thank you.

Enugwu ekene m unu Enugwu ekene m unu ndị ọzọ ekene m unu onye isi ọzọ ihe anyị na-eme kịta bụ uwe ndị ọzọ ka anyị ga-eyinye ka o wee zuo ezu

onye a ga-akwọ aka Akweke bịara kwọọ ya aka Akweke wetenụ mmiri ịkwọ aka Akweke bịa nọrọ nso Kedu Akweke

onye isi ọzọ Ọmambala ọ na-eme ka ọ kwọọ aka ụlọ akwa eje ka ọ na-akwọ aka ya jere ka abịa ike Enugwu aka ị na-akwụ ya ibe ahụ maka mgbe anyị ara ibe na oke ọzọ ị na-edighị mmadụ o were elu siri ọgoro ọnwa ọzọ nọchi ejo ọnya bụ significance maka m ka ọ dị na gboo na ya nara ede n'akwụkwọ na onye kwọrọ aka ka ihe eji wee ma onye na-eso kedu mmiri bụ Akweke welite ya ebela dị ya Oriakụ Ọnọcha ozugbo ụdezi ebe anyị ayụ ọba anyị aka onye isi ọzọ nke ihe o jikwu ya ka o tikwere n'envelope Enugwu mma mma nụ mụọnụ zụọnụ rienụ ekene Abajesu. Hello. Hello. Uh, biko uh, uh, ubie ka anyị na-eji ịgba kịta biko kedu edebela ife a kedu edebela o